m dị ndụ igbo bụ igbo ekele m sike onye chi si biko ya zere ndụ mmiri ndụ azụ si mmiri ya atala azụ biko ya anwụkwalanụ onye hụkwaranụ gị ma ọ hụ m cheta nwa ya nwụrụ anwụ si anya mmiri si biko ya akọkwala ya n'anya onye si na ọ gaghị agaziri gị ọ ga-eburu ọkụkọ ụzọ laba gị ụra ngwanụ tọọranụ m ntị n'ala n'ihi na asị m o ruo n'ụbọchị taa achọrọ m iweta ilulu ndị a niile na-enyekwa gị nkọwa ya n'ụzọ dị iche iche ya mere biko naanị ihe m na-atụ anya n'aka gị bụ tire m uche gị n'akwụkwọ tire m uche gị n'akwụkwọ na-enye m nkwado ka m nwee ike na-awaba gị n'ajọ ọhịa na-ewepụtasị ilu igbo n'otu n'otu na-eweta ya n'ụzọ gị kwa mgbe kwa mgbe n'ụwa mbụ mgbe ụwa ka nọ n'ukwu ụkwa eh? ụmụ anụmanụ nwere mkpebi na ha ga-enwe nzukọ iji wee tụlee echiche ka a mara ihe a ga-eme otu ụmụ mmadụ si na-akpaso ha agwa ọ ya ka a gwara ọkụkọ si na echi na a ga-enwe nzukọ ka ọ na-erule n'otu a na-aga nzukọ a kpọọ ọkụkọ ọkụkọ sị gawa godunu gawanụ o nwee ihe ọbụla unu kwetara na mitin aha na ya kwụ na ya ọ ka e ruru na mitin a tụlecha kpebichasị na ebe ochiri taa dị na ọ wụ ọkụkọ ka a ga-eji na-achụ aja na ọ wụ ọkụkọ ka a ga-eji na-eme mmemme ndị dị iche iche ọ ka ụmụ anụmanụ lọtaziri nzukọ ọkụkọ agaa hụ nwanne ya nwoke jụọ ya sị na elee ihe e metara nzukọ taa ya sị ihe e metara na nzukọ taa bụ na na ọ bụ ọkụkọ ka a ga-eji na-achụ àjà nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ga ka ọkụ kpanụ tipụ emene m inyo emene m inyo ya wụ na bunu bunu ibu anyị danda ọ na ụmụnna zuo ka a ga-eri udele a totuo ngụga mana ọkụkọ si na ihe na-ewute ya abụghị ogbu a na-egbu ya na ihe na-ewute ya bụ na otu a ga-esi gbuo ya e were isi ya nye nwata si ya taa mere igbo na-eji ekwu okwu si na olili nwa ọkụkọ bụ n'isi n'isi olili nwa ọkụkọ bụ n'isi n'isi ama m ma ilu ndị a ọ na-efe gị ntị ọ na-agwa agwọ mebe ọgụ ya ụmụazị ewere ya kee nkụ agwọ ya emebe ọgụ ya ụmụazị ewere ya kee nkụ nwa m nwayọọ kwa o nwere ihe mere n'ụwa mbụ mgbe ụwa ka nọ n'ukwu ụkwa o ajụla m si ị ma mgbe ahụ nwanne anọ m mgbe ahụ mgbe ụwa ka nọ n'ukwu ụkwa otu ị hụrụ m awụ m agadi mgbe ochie agadi tara akpụ wee

si na ihe a na-eti awụghị ka ihe ji ya haa ya kama ọ ka ọha nụrụkwa olu ya ya na o mebere ọgụ ya o mebere ọgụ ya ụmụazị werezi ya kee nkụ anụ obi na-eshikwanụ ike adịghị ebi n'achara anụ obi na-eshighị ike ọ dịghị ebi n'achara nwa m nwayọọ kwa igbo na-eji ekwu okwu si e gbuo m iwe e lie m ushi e gbuo m iwe e lie m ushi kedu ihe bụ isiokwu m bụrụ onye nche nwanne gị bụrụ onye nche nwanne gị ọ kwa ya mere awọ abụọ ji jikere na-agaje njem na nke onye eze ka ha na-aga kwadocha onwe ha nke ọma ka ha pụtara n'ekiti ụzọ mmiri etochi ụzọ ha na-eche ka otu ha ga-esi gafee mmiri go ha na njikwa ha jikwara ghara iru mmiri ya ka ha nọ na-atụle uche lekwe ka ịnyịnya ji ọsọ na-abịataja kwakata nkwakata nkwakata nkwakata nkwakata nkwakata bịata n'ekiti mmiri kọọ ya ịbawa awọ nke a amafee mpekere ebe a nke a amafee mpekere ebe a nke a nọ n'aka ebe a tie brọ brọ o metọrọ gị nke a na-eti o metọrọ m o metọrọ m brọ o metọrọ gị o metọrọ m ya bụ na bụrụ onye nche nwanne gị abụla onye na-asị ọ gbasaghị m ma ọ bụ onye nke na-eche naanị onwe m onwe m n'ihi na ọ bụ na gị na-eche naanị onwe gị onwe gị mkpa ruo ị ga-achọrịrị mmadụ n'ihi na ọ na-abụ ọkọ kọwa anụmanụ ya gakwuru osisi ma ya kọwa mmadụ ya chọọ mmadụ ibe ya ee nwa m nwayọọ kwa ya mere gị nwa nke mmadụ onye na-ewetakwara ihe ndị a niile anyị na-eweta ihe ndị a niile ka anyị na-enye nkwado na-enye nkwalite asụsụ Igbo na-enye nkwalite asụsụ Igbo adịghị m ewetacha na naanị m makarachara ama oloda abụghị m ọkachamara kama ihe ndị a niile dịka onye toro na ngada ndị okenye na nwa nga m ji wee mara ka m na-ewetara n'ụzọ kwa mgbe kwa mgbe na-enyere m nkwado gị ee na-enye nkwado gị ị makwa nke ọma sị na ọ bụrụ na ọ bụghị maka gị bụ onye nke na-ele ihe onyonyo ndị a aga m na-enwechakwara mmasị ị na-eweta ihe ndị a niile mana n'ihi na ọ na-agụ m agụrụ kwa mbọchị ọ na-agụ m agụrụ kwa ụbọchị ị na-eweta ihe mere m na-eji awa baga kwa ụbọchị na-atụgharị uche m na-atụgharị okpokoro isi m wee na-ewepụta ihe ndị a niile ị na-ewetara gị n'ụzọ gị ee I don't care onye ọ na-abịabere mbụ I don't care onye ọ na-abịabere mbụ I don't care Igbo ga-adị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụbọchị nta ka a chụkwa n'owere nchi tụsara m ihe onyonyo a tụsara m ihe onyonyo ọ bụ na ị bụ ezigbote nwa afọ Igbo tụsara m ihe onyonyo a